ọ bụ isi ka ọ bụrụ isi ka odudu ka ọ ghara inwe ube igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ụtụtụ ọma ehihie ọma uhuruchi ọma dịka ọnọdụ i si nọdụ wee na-esonye anyị dịka ọnọdụ ọnwa na kpakpando n'ebe ị nọ n'oge awa ee onye unu na ya nọ bụ maazị chinwatakwaakụ nwa si ọmambala wee bịa ụwa tata bụ abalị iri atọ tata bụ ahịa afọ n'ọnwa nke asaa ya bụ julaị n'afọ a bụ puku abụọ iri abụọ na ise ee ụmụnne m ebe anyị nọ bụ n'ahịa ose ọkwọdụ ọnịcha nke dị n'okpuru mpaghara ọchịchị ọnịcha north local government area ọ bụrụ na unu na-ere anya unu ga-ahụ na ọ bụ ọdụ ji ka anyị nọ na ya ụmụnne m o nwere nnukwu emume pụrụ iche eji mara Igbo nke Igbo ji wee kacha Igbo ji wee bụrụ enyi na mba ụwa emume a na-abịa na ọ bụrụ na afọ gbaa ọnwa nke asatọ nke itenaanị na nke iri kedu emume anyị na-ekwu ọ bụ ịwa ji ee ndị be anyị wee sị na anaghị anọ n'ụlọ ebute ozu enyi maka na onye njem ka onye isi awọ mma nwa mkpi ji wee kwuo na ọ bụ kamgbe ọ gara ikwu nne ka o ji wee mụta iwenye imi elu ụmụnne m njem anyị bịara tata bụ njem nchọpụta ka anyị gbaa ndị mmadụ ajụjụ ọnụ ọha na eze ndị Igbo ka ha gwa anyị ka a si akwado emume iri ji ọhụụ nke afọ a bụ puku abụọ iri abụọ na ise cheta nọnyere anyị sonye anyị na Facebook binyere anyị aka na follow gaa na YouTube pịara anyị aka na subscribe metụ mgbịrịgba aka ka ọ na-akụ na ọ bụ ya ga-akpọtụrụ gị mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku ụmụnne m chere m ka m bịa abụghị ịgba ọsọ maka na nwa ebunu naa azụ o wee bịa ọgụ igbo mụrụ nze mụọ ọzọ siri na anyị daalụnụ biko ọ ga-amasị anyị ịmata kedu onye anyị kenere afa m bụ Chimezie James. Okay. Eh, mm. Okay. Nna m ukwu Chimezie James eh, onye gị na ya nọ bụ Maazị Chinwatakwaakụ. Ee, eh, anyị bịara ka anyị mata ka ọnụ ahịa ji dị na o lugo mgbe Igbo ji awa ji. Anyị wee sị maka na ọ na-abụ a chọba isi ọchụ e jee n'ụzụ. na anyị ga-agbarịrị ọkpa ka anyị mara ka nya bụ ihe si dị biko ị nwere ike ịkọwara anyị otu ọnụ ahịa ji dị oge ugbu a ee ọnụ ahịa ji ọ na-aha agbago na-agbatu mana anyị ka na-echewe ka mmiri tota na ọ bụ na obere oge na ji ya-adịkwa ebe a niile ya-abụ sọ ji ehe mgbe ahụ mana kịta ji adịgokwa mana mmiri ụgbọ ya-esi na mmiri wee gaa ete wee bughata ebe ka a na-echelu mgbe adịghị anya na ị bịakwa ebe a na ya-afụ ji ahụ egota
ee anyị nụrụ na ji na-abịa n'ahịa ebe a na-abụkarị ji si mba Anambra West ị nwere ike ịkọwara anyị kedu ọgbata uhie unu kedu ihe unu na-agabiga n'aka ha iji ebudatalụ unu ji na ahịa Ose Okwodu a
Mm, ihe a na-agabiga n'aka fa nke mụ marụ dịka mmadụ bụrụ dịka na ihe bute ife na ọ na-agalaba ọnụ ehe sọsọ ya bụ ife maka na ọ sọ ebe a ka esi ebute ya bụ ji Ehe. maka na o nwerọ n'eli ọzọ m ma esi ebute ya na-abụrọ sọsọ side ofe mmiri ahụ Ehe. na ohibe a ka m nwere mma akụwa nwụrụ iketa afọ na ọhịa m nwere ike ịmata a na-agabiga na-agaba ee na mmechi ihe anyị chọrọ ịmata bụ otu a ọnụ ahịa ji dị ọ dị gị ka ji ọ bụ ihe a ga-egotenwu iji wee waa ji nke afọ bụ puku abụọ iri abụọ na ise ọ dị gị ka ihe mmadụ ga-emenwu n'otu ọnụ ahịa ji dị
mgbe a na-emebu na mbụ a ya emenwu na ya nụ a ya egotenwu ọfụma ọfụma at that time ị bịakwa kịta ọ ya adị rinne hmm. obere oge o nwere ike mbọsị ole na-arịọga ji ya akali nke nwa dị ebe Eh, ngwa daalụ rinne anyị chọrọ ịma kedu nke a na-etu gị ee mụnwa bụ Ọchịnanwata Ọchịnanwata anyị na-asị gị daalụ rinne o daalụ rinne daalụ ee madam anyị na-asị gị daalụ ehihie ọma ee biko ọ ga-amasị anyị mata ka onye anyị kene anyị kene Ezinne Ee, Ezinne yes Nnọọ, o kwere anyị ka amata na ebe a bụ ọdụ ji yes anyị enega ya wee fụ ka ji gbalụ kasa n'ebe a mana a na-akọwa na okwe olubere otu ji na-adị elu anyị wee sị ka anyị mata kedu ihe ọ bụ nyanwa ka unu nwere ike ịgwa anyị kịta Ezinne ihe anyị nwere ike ịgwa unu bụ na at a time by this time na ọ bụ na mmiri too mmiri too ọfụma ji apụta rinne mana ọ bụrụ na iji agbarọ rinne ji ama apụtara ọ ya adịkwa slow slow like this kama ọ na-etinye ego na-agala ọnụ more and more mana iji gbaa ọ dị ọnụ mma daa ee ihe anyị nwere ike ihe anyị chọrọ ịjụ ka anyị mata bụ otu ọ bụ na ji adịbere mana maka anyị mara na olugo mgbe Igbo ji awa ji otu a o si aga kịta ọ dị gị ka a ya azụtanwu ji wee waa ji nke afọ a ee a ya azụtanwu kama na ị bịa na ji Mm, i golu size nke ego gị ruru mm, ọ bụ ihe ọ dị na ya ee, maka na e nwe prices mm, e nwe 6000 5000 4 mm, 2000 ee, 15 okay. kama na ọ razị ka ọ ra na mbụ Ee, ee, ndị a kịta ọ zụtanwu ka otu nke a nwa otu ya bụ 35 3500 naira Yes. ee Ọ, ngwa daalụnụ daalụ rinne keezi ihe a sị na ya bụ aha gị ezinne ezinne daalụ rinne o daalụnụ nnukwu ehihie ọma ọ ga-amasị m ịmata kedu onye anyị kene ọ mụwa bụ ọcha ndụbụeze ụnọmba okay ọcha ndụbụeze ee ee o kwere ka anyị mata na unu bụ ndị na-ahụ maka ọrụ ego ndị na-ebupụta ji ma ọ bụrụ na ụgbọ mmiri na-ebupụta ji bịa hmm. anyị wee na-asị ka ị gwa anyị ee eh, kedu ihe ị fụrụ ọ dị gị ka ji ọ ga-anata ọ natago otu o kwesịrị ka ọ ka dị n'ụzọ mgbe ọkaba wee nata ebido ka ọ ka ya-abata a banye ife dịka ọgọst kịta ji ya wee wee fulebe ebido wee okay a banye ihe dịka ọgọst ah, ị ma na ọ bụ echi ka ọnwa julaị na-agụ hmm. nyawa ihe ị na-akọwara anyị bụ na anyị bịa n'ebe a n'izu ọzọ na-abịa na ji ga-adị ebe a ah, mana o nwere ihe ịrịba ama ị hụrụ n'ọnụ ego a na-ele ji ọ dị gị ka ndị mmadụ ga-egotenwu ji iji wee waa ji n'afọ a nwa daalụ rinne ee anyị sị biko ka anyị jụọ gị o nwere ihe ị nwere ike ịgwa ndị mmadụ ụwa na-enene anyị maka ịwa ji n'afọ o nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị ntorobịa ndụmọdụ m na-enye va bụ na a bịa na ịwa ji a ama m na a ga-awa ji mana a ga-awa ya nke ọma e bie n'udo edukwa anya ya o wee gazikwa daalụ rinne keezi onye anyị kene ndụbụeze ụnọmba ndụbụeze daalụ rinne o